hei nụgodi ife ọnọdụ ụmụ nwoke be anyị nwetaziri onwe fa na South Africa na ife ọnọdụ dị otu a tinyeziri onye dị otu a ka o jezie emebezie because na ọ fụgo na na o nwezi ife ọzọ o nwere ike ime so feel na that na ife a bụ the only solution o nwere ike iji wee solve ya bụ ife that's ụmụ ife ịmụ nwa n'obodo that's ịmụ nwa na South Africa fama nọ anabayalụ ọ mụsịzịa the nwa a wee tibezie aka that's tibezie aka na ajọ ife iji wee make sure ka ọ fụ way ọ ya esi wee kpọrọ nwa wee naba Nigeria the thing wee that's the thing wee bụzialụ ife tinyeziri ya na ajọ omume mebe omume na-adịrọ na be fa na-adịrọ na agbụrụ ya ọ bụrụ ife o jizi wee je mebezie due to na ọ ife o feelụ na ọ ife ọ ya eme wee nweta nwa nwa a so feelụ na nwa ya ya tọrọ na mba wee jezie wee je kpawazie alụ alụ ka alụ ọ na-ekwesịrị ịkpa mana ife gbasara ịzọ nwa tiziri ya n'ọnọdụ alụ ahụ ọ kwa nwa Chukwu mana ife dị otu a meziri o jezie kpawazie alụ je bibezie aka na ajọ na nsị na aja ka o wee dị sure na ọ sụrụ ụzọ ọfịa ọ ya eji wee ọ sụ- ọ sụrụ ọfịa ọ ya eji wee duru nwa wee naba anyị mana ọ mazị ma o mesịa ife niile at last ma ife o nwe ma ife o nwekwa ike ịworkụlụ ya ka ọ ya efailị ya with ajọ ife niile o mekọbasị with ajọ ife o megoro already iji wee zọta the nwa hei ọ dịkwa na egwu o mechaa ikpeazụ ya zụta nkwụ eke ife niile ọ ya bụ ife naa n'iyi na ajọ nsị na ajọ ọgwụ gwọrọ agwọ ọ kwa nwoke be anyị anụnwa nọ n'obodo jee mụọ nwa with onye obodo nke kachatụrụ mma na osofu mana o siri ọnwụ ṅụọ iyi na nwa ya tọrị ọkpa na be nna ya ife sọkwa ya bụrụ whether iwepụ ndụ mmadụ na ya ya ewepụ nna na-egekwa akụkọ o wee bụrụ na mbọsị a mụrụ nwa a na mpa nke nwaanyị mpa nke nwaanyị sị na- sị na ya kwa emetụ nwa aka na o- ya abịakwana nso ebe nwa a nọ ya abịakwana nso ebe nwa a nọ mpa fa- mpa mpa nke nwaanyị na-efe isi kpakakpaka sị na ọ ya nwanata ahụ fụ nwa anya even ịfụgodi anya nkịtị na ọbọdụ isi eso na ịfụ ya anya na ya achọrọ ya nwoke be anyị ajọ obi ajọ obi na ajọ omume na nsị na aja bara ya n'isi o wee jee kpaị nwoke a nwa kpaị nwoke a ka o wee fụ na o wepụ ndụ nwoke a ka o wee nwee ike wee fụ wee nweta nwa from there onye ọzọ anọchikwa sị na ọ ya emetụ nwa ahụ aka after ka ọ kpaịgo nke nwoke o chikwa kpaịkwa onye nke nke a dịka aunty nke a before after nke a nwa wee bịa sị fa wee nwee ike wee release nwa that's wee dịzia weak o gbugoro mmadụ naabọ ọ kpaịgo mmadụ naabọ o wee sị ka o nwetazie ụzọ ọ ya esi wee- ọ ya esizi wee kuru nwa a a sịzi ya bịa kuru nwa ifugie o kuruzie nwa ahụ ma kịta ka m na-ajụzi onwe m na-asị ife ị na-eme kịta kee ka ị ya esi wee du nwa a wee gafee border ị ya egbusi ndị mmadụ na border otu i si gbuo ndị be ndị a ka i wee kpọrọ nwa a kee ka ị ya esizi wee mee wee kpọrọ ya wee gaa if ọ bụrọ iberibe ọ bụrụ ntuzu ọ bụrụ nzuzu ọ bụrụ anụmanụ iche onye amala ife tinyezighị nke ichezi kpa ịbasị mmadụ ka ị wee nweta nwa gị onwe das o nwe ife mmadụ anyị afụfọ n'ụwa a wee je kpaa anyị ndị mmadụ nwoke nwa- mpa nke nwoke na antị nke nwaanyị ka i wee nwee ike wee nweta nwa nwa nwa ị na-emerọ ego n'isi nwa ị na-anụrọ nke nwaanyị ọ bụrụ ajọ omebi ya ọ bụrụ ajọ ndụ ọ bụrụ ajọ ndụ ofili na osugo ụzọ ekwa i fili na i sugo ụzọ oke ka a mara ka i ya-esizi wee gafee bọsị i ya-esizi wee duru e wee gafee bọda ka i ya-emisi nwa emisi wee duru e wee naba naijiria mmụọ gị nwa bụ ihe kabara anya fie ise a n'anya wee jije mmụọ ya kịta o tinyego gị n'aka o tinyego gị n'ọnọdụ i je biwe aka na i je mewe ajọ ife o tiigo gị i je gbuwe mmadụ ka i wee nwee ike wee duru nwa wee bugide i chezọzie na emesie na ife niile i mere ya-anachita azụ n'isi gị onye iberibe onye isi mmebi onye isi na-adịrọ mma bikọs imerenu imani bụsị nwa ya kros bọda a ya-asịrị na a chọrọ mma ya ebinyelili aka ọ bụgodo na mma ya adịrọ ndụ a ya-enweli nwa ọ bụgodo na emesị mma ya adịrọ ndụ a ya-enweli onye si n'afọ mma ya nwee ike ibinye aka bifo ị kpọrọ nwa pụọ na isi adịrọ mma ị chọrọ izu nwa mmadụ wee na mgbe ị na-eme ya marọ na-anaba aghara anụmanụ